Takulandirani ku kucheza kwathu kwapadera. Lero tikucheza ndi Dr. Michael Usi amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso ndi mtsogoleri wa chipani cha utm. Ndakulandirani mu pulogalamuyi. Zikomo kwambiri. Ndikufuneni mafuno abwino pa mpando wa Vice President koyamba kucheza chikusankhireni kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndathokoza, zikomo.
Papita miyezi ingapo Dziko la Malawi litataya mtsogoleri wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso anali mtsogoleri wa chipani chimene mukutsogolera pano uh, Dr. Saulos Klaus Chilima zinachitika modzidzimutsa popeza inali ngozi. Uthenga unakufikani muli kuti kuti ndege yasowa? Uthenga umene unandipeza ndili ku Blantyre konkuno okay. mmene momwe ndimachokera kuwaimiriranso iwowo mm -hmm. kumaliro a uh, Ralph Kasambara okay. ndiye uthenga unandipezera ku blantyre konkuno mutamva munaulandira bwanji uthenga umenewo um, chimene chinabwera kwa ine uthenga unali onena kuti ndege yasowa komano ineyo chifukwa choti amene amandiuzawo amanena kuti aona pa masamba a mchezo okay. ndi poti masiku ano ndi ma social media mm. zambiri zimalembedwa yeah. zimakhala zovuta kuti udziwe kuti izi nzoona kapena zonama komano atandiimbira olemekezeka a Felix Njawala ndi mmene ndinayamba kukhulupirira kuti ah nkhaniyitu ndikuti ndiya serious mm. ndi mmene timanyamuka kumapita ku Lilongwe pa nthawi imene zinachitika zimenezi panalinso zina zimene zimachitika zokhudzana ndi maliro amenewa makamaka nkhani yakuti kodi kuwafufuza anthu amenewa ziyambika nthawi yanji iyayi kodi dziko likuchitapo chiyani kodi anthu amenewa ali moyo kapena atani kunachitika zambiri Koma anthu anaona kuti Dr Usi sakuoneka oneka ayi kuti kodi iwowo ali pati kwenikweni. Chipani chanu cha utm chinachititsa misonkhano ingapo ya atolankhani, kulankhula, kunenapo za nkhawa zawo, inu simunaoneke iyayi. Munali kuti? Ine ndinalipo.
Chinachitika nachi, aah ndimapewapewa kuti ndinene zimene zinachitika chifukwa chonena kuti chikhumbokhumbo changa nchonena kuti chipani cha utm chikhale chimodzi, chogwirana, chisaphasuke komano chifukwa chonena kuti pali zambiri zonama zimene zikulankhulidwa mm. zokhuzana ndi ine ndiye mwina mwache mmene mwafunsamu ndingokuuzani chimene chinachitika chimene anthu sakudziwa yes. zisanadziwike kuti ngoziyi anthu atisiya aliyense ku utm amachita ntchito mozungulira ineyo ngati mtsogoleri wachiwiri wa chipani cha utm koma zitadziwika kuti Ngozi ija yathera kutaya miyoyo kwa anthu, zinthu zinasintha. Kusintha kwake kunali kunena kuti kodi anthu amakambirana kuti, chifukwa press conference yoyambirira kukambirana kuti zikambidwe zichani. ine ndinalipo masogolera nawo komano zinangochitika kuti anthu amene sindimakhulupirira kuti angandilankhule mwa choncho kunali koyamba kumalifunsa mafunso oona kuti kodi iwe waziwa nthawi yanji kuti ndege yasowa kodi iwe amene ndinali nawo pochoka ku blantyre kuno moti ayankhe kuti tinali limodzi kukhala ngati kuti akundithawa ndiye ndimadabwa kuti ah, koma kuti chikuchitika ndi chani uh mhm. -huh. ndiyeno akuti panali anthu amene anabwera amene amanena kuti uyu sanali wa utm uyu amadana ndi achilima zambiri zimakambidwa uh hmm. -huh. ine sindinayankhe ndiye ndimanena kuti ah, izi zili ndizimvesese kaye uh hmm. -huh. ndinabwera nawo ntchito mamawa pamene ndinabwera kuti press conference pano ichitike ndinapeza kunena kuti pali makomanzi amene akuperekedwa ndi anthu uyo akulankhula ichi kuti anthu apangana ine mnthu wamkulu ndazakuti oh, apapa anthu apangana ndiye wina nkunena kuti ine ndikumenya iwe unena ineyo oh. yeah, iwe ndikumenya iwe si wa utm Ndinatenga ine naita na naita na ndi akuluakulu ena kupita pambali ndikuti ine ndifuna ndidabwe kuti uyoyo akukamba za upandu kwa ineyo inu muli pompano simukumulesa not kuti chifukwa ndine vice president koma ndine chiwalo chimodzi cha utm koma mkulula akulankhula zoopsa zimenezijazo ndiye mmene anandiyankhira ananena kuti timvesese kuti anthu akukambiranji zimenezizi tiye timvesese kuti anthu akukambiranji zimenezizi ndinakapeza kuti pali nkhani apa mhm. kumene kuchokera sindikuziwa kuzati ndakulandisa kuli gulu la wanthu anyamata afuna akumenye ali ukuku afuna akumenye ndiye monga munthu ndinapsa mtima mm. monga munthu pale kuti afuna akumenye ndinapsa mtima kuti ayi ah, sinetu kamwana kuti munthu angobwera kuti azikundimenya makofi ah, so i was ready kuti ah, kuti andimenya chifukwa chani so i was charging mhm. nanenso kuti ayi ayi why ndiye anandikodola kanyamata sindikukaziwa mpaka na lero anandipanga chonchi neno kuti ah, uko sizili bwino mhm. naye ndakutuluka ndinafunsa chikakhala chani anena kuti atituma kuti tikumenye ndi akuluakulu omwewo
Paja amati ndakulanditsani. Amene ajawo ndi amene atituma kuti iweyo tikumenye. Ndiye ndinakwera galimoto kumapita. Ndiye Felix Njawala anandiuza kuna kuti anthu akuna kuti usaoneke. Anatumira Kondowe, anatumira Maina Zitwere, ndiye anatumizira Catherine Mzumara kuti usaoneke, usaoneke, uzipita kunyumba kwa usaoneke. Napanga makani, napita kumaliro nkukhala kumene kujako akupanga mwambo wonse ndimakhala pagulu pa anthu mhm. pamati tikakupeza tikumenya ndiye ine poona kuti ah, msanyozese mali, maliro a munthu wamkulu so mukandifunsa kuti sindimapezeka ndimakhalapo koma sindimakhala nawo pagulupo chifukwa anati msapezeke msapezeke ichi ndiye chilungamo chake anthu amene sakuziwa chilungamo chake ndi chimene chocho anachita kukuletsani kuti musapezekepo usapezeke chingakhale kumaliro komwe usapite tikakuponda kumenekoko. Chifukwa tinaona kuti akuluakulu ena andale anapita mpakana ku Chikangawa, tinaona uh, Timothy Mtambo, tinaona achihana a AFORD, anthu akuluakulu even amchipani chanu kupita kumene kuja, tinaona zithunzi kuti ayi anthu are on the ground, koma kuno kuti a Usi sakuoneka ayi uko kokachingamira thupi ayi apo akatenga kuchokera ku mochari akupita kuti ah, kuti zikukhala bwanji pamenepo ndikukonzeni
popita ku Chikangawa mm -hmm. ndinali gulu loti tinyamuke tipite ku chikangawa okay.
ndiye anandiuza kuna kuti iweyo usatani usapite nawo usapite nawo ndiye kena ah, kuti chikuchitika ndi chani kochingamira thupi ndinapita nawo uh mhm. -huh. kulikonse mhm. ndimapezeka uh -huh. koma sindimakhala nawo mugulu la anthu aja komanso nkhani zoyendesa maliro aja ndinayendesa nawo 100% kutenga ndalama kuchokera kuboma kupereka ku chipani ndimapanga nawo zimene zijazo um, kuyendesa kuti mwambo uyenda bwanji ndinali ine ndi a Kaliati timapanga nawo limodzi koma zikafika uku zimaoneka zina nthawi imene yoyo ndimene anakumana kuti ah, ameneyi sitikufuna kuti akhale president wa utm tasankha akambala ndikuwasankha akambala aja kuti iwowo ndiye president wa utm iwowo ndikuvomera kuti ndi president wa utm ineyo andichosa zimene zozo zimachitika sizobisa ayi zimachitika inuyo ubale wanu ndi achilima mm. unali wotani mmalankhulana motani izi zisanachitike kaya mwina a few weeks before this finally ngozi mumakambirana zotani mmavana bwinobwino ndikuwuzani kuti kuti mtafusa wina aliyense amene analipo pa nthawi yomalizira ya eh, central committee achilima amakhala pa mpando wautali okha. Ine ndimakhala kumanzere uko, Akaliati amakhala mpando wina uko, ena amazungulira chonchi. Mmenemo ineyo ndikuuza chimene ndinachita. Ndimati ndikaona chinthu cholakwika by nature sindiyenda mozemba, ndimangophathula. Ndiye ndinafunsa funso, not apa Central Committee, koma before pagulupo ndinafunsa funso. Funso linali lopweteka A Chilima funsolo analimva. Funsolo lilipo mfoni mwanga. Ndafunsa funso limene lolo kunali kutukwanidwa ndi azinzanga mu Central Committee. Koma ndinakondwa kuti ndafunsa funso limene lolo. Mpaka naso A president angawo ndinawauza kuti ndalifunsa funso lija anandiyankha yankho ndili nalonso iwonso anakondwa kuti nafunsa funso limene lolo chifukwa chani anthu akuganiza kunena kuti Michael Usi wamba kuvutika ndi anyamata awa kapena ndi abale wa lero ine kuti ndikhale vice president wa chipani cha UTM anandisankha ndi achilima mm -hmm. anthu onse anadzidzimuka mm -hmm. chifukwa amati uyuyu siwandale wachokera ku adra kungochoka ku adra changakhale vice president komanso before vice president akuti ndinapalamulanso pa msonkhano oyambirira mnati mupite kuma archives mukaone ndinawuza achilima ndinanena kuti bwana sinu oyamba kusonkhanitsa khwimbi la wanthu ili anzanu mbuyomu anachitamo koma musamale ndi akuluakuluwa chifukwa nthawi zina zimene amachita amatha kusokoneza munthu khwimbili litha kudzatembenukira ndiye I saw chilima anandiyang'ana and he smiled later on nafunsa kuti why did you smile like that ali nadza kunena kuti pamene paja wapalamula kwa azinzako aja I see no problem ni mawa amene ajawo ndiye anzanga amene ajawo akuluakulu anabwera akundikazula kazula kundikazula kazula from there sanandikonde hmm. komanso atangondisankha kukhala vice president mavuto okhaokha you remember kuti tikupanga za u mp mm. ineyo zanga zinakathera ku court mm. akuti kuweza kuti amene no winner amene atani kodi ayime ngati wa utm amandiikira zikhomo so mwanjira ina zimene zimachitika apapazi achilima amanditeteza amanditeteza now pa central committee yomaliza iyiyi mm-hmm. amakalipira anthu nothing else anakalipira anthu, ananena kuti kodi inu mmanena kuti ineyo ndimazunzidwa ndi mapresident inu makamba izizi inu mukuzunza vice president wanga you are hypocrites chief bwera mkhale pamalo panga panopa mupitirize meeting iyi i chaired that meeting against your odds nde izi zikuchitika anthu ambiri amadabwa ayi anayamba kutipanga reject akulu akulu awawa kalekale kwa mganga nambuyomo anthu ena um, neki midzi i have no problem with them UTM wanu ndi wotani mm. pamenepo mwina ndi pamene pagona nkhani mm. chifukwa chani anthu onsewa akukukanani UTM wanu ndi wotani mm -hmm. inuyo kuti mukutulukira pandale mm. ngakhale inu mumakana iyayi si ndale ndiye chani koma inali pagulu lija la odya zake alibe mulandu alibe mulandu mara si chipani ya mm. ndangopanga kagulu mm. kuchoka pamene pajampa tinadzamva kuti munthu uja atamutenga ngati running mate mm. wa UTM mm. UTM wanu unayambira pati zikomo ine odya zache alibe mlandu inali ndi ma political districts uh -huh. fifite ndiye ndimauza kuti mm -mm, this is a philosophy ndimafuna ndikhale ndi gulu langa lochedwa kodipa community development partner uh -huh. koma a Chilima atandipempha kunena kuti ine ndifuna tigwire ntchito limodzi ma centers akowa Tiphatikize, tigwire ntchito limodzi. Dzina loti utm lisanabadwe kunali Chilima Movement. Ndiye panali Chilima Movement, Odya Zache ndi UTP. Ah, za UTP sikuti ndiziziwa, anandiuza eni ake a Kambala. Chifukwa choti kunena chilungamo, ndinali ndisanamve kuti kwapangidwa chipani, kuti kwa msonkhano kwakuti wa UTP. Koma atandiuza, a Chilimanso ali yakuti chipani cha UTP, tili limodzi. ndiye ndinanena kuti ineyo am not a politician mm -hmm. nawonso a chilima mm -hmm. ananena kuti inenso am not a politician mm -hmm. let's work together tsono a chilima kuti akhale utm ndi mmene ndakhaliranso ine utm chifukwa iwo amachokera ku chilima movement ndi azinzawo kuchokera ku dpp now ma guys anena kuti uyu uyu wakuchokera ku adra they were thinking kuti amtenga mmodzi wa iwo kukhala at that position and not me so kunena kuti ineyo ndi utm wanu ngotani utm wanga unali ngati chimodzimodzi mmene analili chilima chilima movement inatha mm. inapanga evolve into utm odya zake alibe mlandu inatha odya zake sinali chipani odya movement sinalinso chipani eh, koma linali linali gulu eh. limene linali ndi political philosophy gulu lidakalipo kapena lidatha gulu linalowa mu utm nkukhala utm omwewonso odya zache alibe mlandu ndi utm mukumbukira kuti regional governor for the east malemu bernard sande wa utm anachokera ku odya zache alibe mlandu azimayi ambiri amene amavala makaka a utm aja amavala odya zace alibe mulandu ndi odya zace alibe mulandu ndi utm tsopano. Tibwerere ku nkhani ya imfa ya Chilima. Anthu ambiri akhala akunena kuti paikidwe commission of inquiry, paikidwe commission of inquiry and ma voices amachokera kuchokera ku magawo osiyanasiyana. Um, pano tiziti tsopano yakhazikitsidwa koma patapita miyezi 4 ena amanena kuti iwowo a Usiwa ndi a UTM ali komweko ndipo pano tikuyankhula pano ndi a vice president a dziko kuti bwanji sakutipempherako kumeneko mpakana zinadzalowanso ndale pena ena kunena kuti ayi kukulembeani kalata ayi kumeneko kotapanga zakuti koma kunali ku- kudabwa kuti kodi iwowa bwanji akuoneka kuti nkhani za commission of inquiry sizikuwakhudza pomwe kuti bwezana kuti funso lako kumene kuja kuti tili ndi wathu kutsogolo kuja Eh, ndinene chonchi kunena kuti nthawi zina pachizungu amati ma assumptions mm. ndinanena apotu ineyo ndinati kuti commission of inquiry is eh, necessary kuti ichitike okay ineyo ndikafunsa president chinthu sichanzeru kupita kuti ndafunsana na president chakuti chakuti ndakamba nawo chakuti chakuti sindikatero anthu akuchipani kwangako komanena kuti ah, uyuyu sakupanga chilichonse amangonena zimene zijazo propaganda chabe amangonena zimene zijazo propaganda chabe ndikuuzani izi mm -hmm. osafuna kuti fatu ndikhale vice president samafuna panali mayina amene amaganiza kuti amene wakhale vice president alowe m'malo mwa uh, bwana Chilima mhm. ndiye ine ndimadziwa pali gulu limene lakhazikitsidwa pakali pano lilipo la propaganda every day muzipeza kena kache komulemba Michael Usi kanyuwani ili kamene ndavala uniform ya ku forestry ayijudulajudula ayika apa apa satanic kudzaika apapa sikisi sikisi chifukwa chonena kuti ine sindimayankha ndimangoziyang'ana anthu ambiri amayika mijedo yambirimbiri ukakhala kuti munthu iweyo wachoka kwanu wakalowa ntchito first and foremost umvesese kuti ntchito yanga imene ndalowayi khalidwe lake ndizipanga motani ine si president wa utm kuthera pompo ndinenso state vice president pali ndi khalidwe lake Kukhala president wa chipani pali ndi khalidwe lake ndiye ndi zimenezozo pali zina zimene zimapangisa kuti chinkhale atanditukwana maka sindimayankha chinkhale atabweresa ma accusations sindimayankha chifukwa chani ndimaona kuti khalidwe la ntchito yayi ya u vice president ndi ili la u president ndi ili zimene zikuchitika zija kuti tisakhale tikuchita pa ntchito tikuchita pa bwalo lina tisupulana kwambiri atasiyaso kalekale koma umati ndine state vice president there is a culture there is a behavior imene ndizisatira ngati inu munavomerezadi kuti ndipofunika kuti pakhale commission of inquiry ndiye kuti mumavomereza kuti pali zina zake zokayikitsa zimene zinachitika pa ngozi imeneyi sinanene kuti makuti kuvomereza sinatchule mm -hmm. commission of inquiry mm. mukamanena kuti tifufuze sikuti pamakhala kunena kuti pali china chokaikisa kapena chosakaikisa ngozi imene ija kuyiyang'ana mmene ilili tikatinene kuti diagnosis ya mmene zinachitikira muja ngozi iliyonse ikachitika pamakhala amati eh, eh, amati airplane or air investigations kuti ndege yagwa air crash investigations they want to find out why do they want to find out zisachitikenso or there could be other things zimene zingatuluke anthu kuti aphunzire that's why it is necessary kuti izizi zichitike so mmene ndikunena kuti commission of inquiry ndithu is necessary anamwalira ni munthu wamkulu vice president wa dziko ndiye kuti ndege yagwa basi zii no commission of inquiry ndegeyo ya amwene aso asilikali enanso anamwalira mmene momo what lessons should we learn from that ndiye pali commission of inquiry so it's not a question of saying that is wrong or that's not wrong commission of inquiry ilipo itiuza kuti what happened ndinu a vice president a dziko lino kutsatira kumwalira kwa dr saulos claus chilima munafunsidwa kuti tufuna kuti tikuyikeni pa mpandowu ndiye inu mukuganizapo bwanji kapena dzina lanu linachokera ku chipani kuti ayi ifeyo titakhala pansi timaona ngati amene angatiimilire ndi uyu munapezeka bwanji pa mpando umenewu
U vice president tu amasankha ndi president mwini wake chabwino.
So the process of engagement, consultation, whatever sizimamukhudza amene akusankhidwayoyi hmm. iyo amauzidwa kuti wasankhidwa. So inu munali ongouzidwa chabe? Ine ndinali ongouzidwa chabe and ndinenenso kuti ine maganizo anga sindimaganiza kuti andisankha kukhala vice president wa dziko reason pamene amandichosa ku tourism ndikundipitisa ku ministry of natural resources and climate change ndi ministry yaikulu ndipo kuti zambiri zochitika kumene kuchako uh mhm. -huh. ndipo anandiuza uh mhm. -huh. why anandisankha kupita ku natural resources yes. nde because of those reasons zifukwa zimene ndimachita kumene koko zimene zina kuchitika kumene koko ndimati there is no way ndikhala kuti ndili kumene koko mmene ndinachitiranso nthawi ija imene amandisankha uh, a president athu malemu dr saulos klaus chilima kuti ndikhale running mate maganizo anga ndimaganizira anthu ena poona zimene timakambirana ndimati ya ndikhala advisor wawo azandipasa advisor wawo ukunso sinali kuti ndikuganizira zimenezozoyi tili pa nkhani ya u vice president yomweyi mm. munangochita mokhudza chabe ndafuna mulongosole bwinobwino kunena kuti anthu ena ku utm sankafuna kuti vice president mukakhale ndinu mm. ndizoona zimenezi ndizoona zinakhala bwanji ndizoona ine sindingaziwe kuti chifukwa chani samafunira zimenezozo komano okay. pongonena mongoganiza mm. Nchonena kuti a Chilima atandisankha ineyo uh mhm. -huh. kukhala vice president kapena running mate kukhala vice president wawo uh mhm. -huh. pali zinthu zina zimene ndimalankhula ineyo kumuuza president wanga a Chilima zimene ndimalankhulaso anzanga alipo zimene anthu ena sazikonda ine am not a typical politician what you see is what you get kwa ineyo mm -hmm. ine sindimadandaula kuchosedwa ntchito thats one thing mm -mm. ndimati ntchito zimene ndimagwira ineyo amandipasa ni mulungu okay.
ndikachosedwa mulungu avomereza kuti achosedwe ntchito andipasa ina mm -hmm. so chinthu chikalakwika ndimalankhula mene ndiziwira kuti ichichi mawa ndisamadandaule kuti i should have said this mm. ndiye zimenezo ndi ndale typical sizimagwirizana. Sindimafuna ineyo kunena kuti ndikudziwa kunena kuti apapa ndinenera kukamba izizi koma tagwirizana kuti ndikambe chonchi. I will not be party to that. Okay. So ineyo chimene akundidera pakali panopo chimene asakundifunira pakali panopo si china iyayi sindingapange zina zimene iwowo angafune kuti ndichite ndikupatsani chitsanzo mm -hmm. its good that i should give an example yes ine ndimakhulupirira kuti ndalama ukayitenga msogoleri akapereka ndalama kuti ipite ku midzi kwa anthu uyisatire yafika yonse that's one of my crimes mm -hmm. chifukwa ndimadziwa kuti anthu a m'midzi nthawi zambiri ndalama zawo zimabedwa sizimawapeza World Relief tikapereka ndalama ndimasatira timati you trust and verify how much did you get ndiye amati iye pachipanitu pa panda, eh, pandale pandale sitimatero oh. eh, pandale sitimatero ndikapereka ndalama ndimafuna ndisatire unaenda nayo bwanji unatani you have to account for the money mm -hmm. ndikapereka ndalama kumbali ya ineyo ndimafuna ndidziwe kuti imene ndikufuna ikampeza yo achilima amafunsafunsa ndi ovuta ndiye zokusiyana ndi zimenezozo okay. kuti apatu apa apatu apa apatu apa and i'm just telling you why people don't like me not everybody koma anthu ochepawo koma the good thing is they know my stand and the good zikanatheka eh. koma ngati ndi running mate automatically ukhala vice president chabwino mm. ndimafuna kuti pamenepa pakati pa anthu ena akhala akunena kuti ya iwowatu sikutana sikuti ndi vice president mm. wachipani iyayi anangowasankha kuti ayime nawo pa tikiti zinathera pomwepo basi zinatha samawerenga vuto la ndale samawerenga kuti sawerenga do you know kuti anthu ambiri andale samawerengatu kuli constitution ya chipani constitution ya dziko strategic plan manifesto ambiri andale sawerenga amangochita zinthu out of intuition zitere zitere zitere ukamawerenga umasatira bwino bwino mmene zimayenera kukhalira tibwere tsopano ku chipani cha utm mm. um, Pali zinthu zingapo zimene zachitika pakatipa. Ndinafuna timvetsetse kuti chenicheni chikuchitika ndi chani. Anthu akuona ngati kuti mu utm muli kugawikana. Inuyo ngati mtsogoleri wa chipanichi muli ndi gulu lanu ndiye palinso ka block kena kamene kakuyendetsanso chipanichi kotero kuti zikumatheka ndithu kumachitika misonkhano inu osaonekapo, inunso kuchititsa misonkhano anthu ena osaonekapo nkumadabwa kuti kodi apapa kwenikweni utm yeniyeni ndi iti? Chikuchitika ndi chani ku chipani chanu cha utm?
ndiye kuti ndi zomvetsa chisoni zochititsa manyazi kunena kuti zolinga za munthu zikumatengedwa kukhala patsogolo kusiya kuyang'ana ntchito Mhm. tikati chipani chipani chimapanga exist on chinthu china chimene mwachipanga kuti chichitike for a reason a mission you have your philosophy tifuna tipange achieve chani uh -huh. mukatero mukamalemekeza zimene zijazo kulemekezanso constitution uh -huh. mulibe vuto uh -huh. koma anthu ngati constitution simukuilemekeza mwachisanzo ineyo ndine president wa utm uh -huh. kaya ndikonde kaya sandikonde koma alemekeze mpando wa president chifukwa lero ndine president wa utm mawa mwina sindikhala ine azakhala wina wake zimene zikuchitika apapa ena atha kuzamuchitanso amene yoyo zimene zozo chifukwa tikuzala mbewu yachabe funso lanu lo ndi loona kuti anthu anayenera kuvomereza kunena kuti pakali panopa president wa utm ndi uyu uh mhm. -huh. sitikumufuna tikamuchose ku convention convention yo iyende mosata malamulo palibe vuto misonkhano mene mukukamba inuyo kuti muyione yambiri sindimayiziwa ndimangoyionera pa forum kuti angoyika pamene popo ah, kusonkhano ndipo anthu akupanga zimene zozo ndikutsimikizireni ndiochepa kukanakhala kunena kuti akupanga zimenezo anali ambiri i would have resigned inetu sine mwana Do you know kuti ineyo ndinauza Hon. Njawala, ndinauza Hon. Kaliati, ndinauzanso Central Committee yonse kunena kuti ngati mukuganiza kuti kuchoka kwa ine mu utm kupangisa kuti utm ikhale pa mtendere ndi iyende bwinobwino, musamanditukwana, osandinamizira nkhani, just whisper into my ear, whisper into my ear kuti anthu kunja ko asamve kuti mukunditukwana, ndingopanga resign silently chipanichi anthu asaziwe kuti inuyo mwandipanga nkhanza ndingopanga resign silently inu muzipitiriza mm. zinakanidwa chimene akana chifukwa chache ndi chani ambiri akufuna udindo wa president wo ndiye kuti uyo akachoka nthenda imeneyi amene atatengeyo amenyanso chifukwa mpungwe pungwe usiwa umyang'ane convention iyi zikukanganirana ndi convention udindo ukanganilidwa ndi umodzi wa upresident mm. maudindo ena onsewo sakumveka kuti aliyense upresident mm. komanso chodabwisa chonena kuti kodi abale inu a Chakaza ndinu munthu wamamuna ine munthu wamamuna ndiye pakhalenso nditchule bwana anu agospel kazako akhale apapa mm -hmm. tonse atatu tikufuna nsikana kuti timkwatire mm -hmm. tingamayenda atatu limodzi kumapita kufusira nsikana imwe inu akazako ine ulendo kwa nsikana uyo kukamfusira tonse atatu atatu tonse kufuna nsikana mozi koma tonse atatu tukugwirizana kumapita kufusira nsikanayo just know there's something something is, is, is, is, is hibernated kena kache kakubisika muona kuti awawa gulu loseli limayitira limodzi pasonkhano kupita uku onsewa akufuna chani upresident umozi how come onsewa they are fighting one person michael usi ndiye ndimangoziyang'ana kunena kuti inu izizi ngati mulungu analemba analemba. Ngati Mulungu analemba kunena kuti sapitirira, sindipitirira. Koma zomamenyanamenyanazi, ah, ine simapanga nawo. Nchifukwa chani simukutula pansi udindo wa mtsogoleri wa UTM? Zikomo kwambiri, funso labwino. Funso limene wakunong'onezani ndi Mulungu kuti mufunse funso limenelolo, chifukwa chonena kuti ndiuze mtundu wa Malawi, ndikanakhala kuti ineyo aya kunali munthu wina wake ngati Achilima ali mugulu lili lofuna upresident, ndi zikuchitika izizi ndikanasiya kukanakhala kunali munthu wina wace kunena kuti ndikudziwa kuti chipani chakachitenga chiyenda bwino ine ndi vice president kale wa dziko ndingatha kusiya mwina n'kuyambanso zanga koma ndikuuzeni ndikukuuza kuchoka pansi pa mtima i don't see any onsewa akuti tifuna time tiime ena utm sakuiziwa bwino bwino kuti uchiziwe chipani you can't know chipani mmene chilili within 3 months 6 months 4 months even a year kuchoka nsanje tukaronga kuti uchiziwe chipani uone manifesto yao uone strategic plan yao uone constitution yao uwadziwe anthu udziwe where are the, the, the gaps upange fill when do you have the time to study all everything ena amati aya tinachiziwa kale mm -mm. mm -mm. in development amanena kuti in development when you want to be effective in terms of development you actually have to lean on what is called emic interpretation kuchokera kwa anthu ali mkatimo uwadziwe when you come with the outside view etic umasokonekera ndiye pali gulu lina silikuziwa utm the excitement of the colors and everything sakuziwa enawo ndikuziwa chilima anasiyiranji Ine as vice president timakamba miseche yanu president ndi president wache kuti ah komatu apapa mukuona izi that is why mukuona izi mene amandisankha ine analipo the reasons anasiyira anandiuza ndimaziziwa zifukwa zake and they were bitter kuti ndasankhidwa ineyo so to tell the truth osati matama koma ine if they were kuti panali anthu amene kuona kuti mm, uyutu uyu atha kutsogolera chipani chibwinobwino ah ine sindikanapanga nawo akumanditukwana kwambiri ndipume in short i don't see anybody mgulu lonselo that can manage utm mmene chilima amafunira
nanga amene mukuwanenawo akakugwetsani ku convention mawu anu adzakhala kuti chani oho akakandigwetsa ku convention ineyo ndikavomereza koma sizisonyeza kunena kuti ineyo ndikunama komanso ndikachoka ndikudabwa munimvesa ndikachoka ndikudabwa And ndikudziwa kuti utm sopano yavutika chifukwa awona zimene sanaone. Panachitika chiganizo chonena kuti utm ichoke mu Tonse Alliance. Mm. Pa nthawi yomweyo mm. inuyo mwasankhidwa kale kukhala vice president wa dziko ngati membala wa utm ngati mtsogoleri wa utm kudabwa kuti kodi izi zakhala bwanji poyamba chiganizo chimene chija inu anakufunsani maganizo anu ngati mtsogoleri wa utm mm, anafunsa anali chilima

Akanakhala kuti wasankhidwa si ine u vice president, wasankhidwa ndi mmodzi wa iwo amene analimo mu utm kale, mipungwepungwe sikanakhalapo, zoti tichoke sizikanakhalapo. Hmm. Akanakhala kuti mmodzi wa iwo anali mu utm wo afuna u president lero anasankhidwa kukhala vice president, mipungwepungwe iyiyi sikanakhalapo.
Anachita dala kuti inuyo mukhale pa mbalambanda.
Mukati ndikhale pa mbalambanda mtanthauza chani? Kuti chipanicho chachoka mu mgwirizano ndiye kuti inuyo kumene kuja mwangokhalako ngati oh, ngati munthu chabe e, anaf... simuli ndi chipani e, e, chipani chachoka. Iyayi, tsopano zitatero ine ndimafuna ndione kuti kodi anthuwa akuti tachoka mu boma uh mhm. -huh. anthu onse apangana kuti tichoke mu boma uh mhm. -huh. anthu ake ati Anthu ake ndi ati? Ndi kundiuzanso ineyo kunena kuti anthutu sakukufuna atiuza kuti usapezeke sakukufuna mawu aja mukumbukire ndinakhala kanthawi anthu kuti ali kuti amene yiyi kumangogwira ntchito za boma mu kaofesi papapa kanthawi kenako no Ndinanena kuti a ndifuna kuti ndilankhule mawu kuti anthu sakundifuna ndazisiya izi ndiye ndinapereka uthenga kuti ndikubwera ku Blantyre ndiye anthu anandichingamira pakameza mmene mati ndinu nthiko ine pa- pa- pa- pakameza panali anthu nanena nakuluakulu a mchipani chino southern region Ah, ah, zikukhala bwanji akuti zimenezo ndi maganizo awo nachokanso kupita eastern region nakapeza anthu ali tho naitananso alimene maganizo awo napita kumpoto napita chigawo chapakati kulikonse kukumabwera anthu anawuza anthu musamavale maunifomu kumutsatira amene ujayo anthu amabwera musamapite ku airport akamapita anthu amapita ena amamenyedwa kuthamangitsidwa kutani but people are coming then mumati kuti eni chipani ndani are the few in the central committee and it's not only the whole, the whole central committee there are few individuals amapita kukavota ndi ndani central committee amakavota ndi the populace anthu amene ajawo ndikapita uko amapita komweko ndili nawo ndiyeno mukandifunsa kuti e, kuchoka muchipani kapena kuchoka muboma ine ndikuwuzani kunena kuti kumene ndimapitako mbomamo ndi mmene analisiya chilima utm ili mu- ili mu mgwirizano ndi zipani zina zija kapena inatuluka M- malingana ndi inuyo ngati Iyayi. mkulu wa utm malingana osati malingana ndi inenso Malinga ndi mgwirizano umene a Chilima anasaina, tili mu mgwirizano. Ndikufunsani funsoso limodzi mongokulankhula. Chingakhale mbuzi ikamatuluka mkhola mbuzi imatuluka chafutambuyo? Imatulukatu ndi mutu. Mbuzi ili mkhola ifuna ituluke, imatuluka ndi mutu. Me me yatuluka. Simunaone mbuzi ifuna ituluke, imatuluka ndi mbuyo. Mutu uli mkhola mbuzi yatuluka.
Chipani cha utm chikukonzekera msonkhano wake umene akasankhe atsogoleri osiyanasiyana a chipani chimenechi ndipo wina mwa mpando umene uli kumeneko ndi wa mtsogoleri wa chipanichi tinafuna mutitsimikizire kuti inu mukapikisana nawo pa mpando wa president wa utm kuyambira zana ndikuti ee Pali ziganizo zina zimene zatuluka zokhudza ndi msonkhano umenewu ndipo nkhani ina imene yatuluka imene tikhoza kunena kuti yadzidzimutsa Amalawi ndi ya mtengo wa ndalama zimene anthu akuyenera kulipira kuti akapikisane nawo pa mpando umenewu. Tikumva kuti munthu amene akufuna kupikisana nawo pa mpando wa President akuyenera kuti apereke K20 million komanso kuli ma million ena kumeneko mpakana kumapita kumunsiko kuma K1 million. Chiganizo chimene chija munapanga ndithu ngati chipani kapena zinakhala bwanji? mm zimene zijazo number one sizili mu constitution, number two nec sinavomereze. chinachitika nachi kuli committee imene imapanga fund raise for chipani ndalama for whatever reasons ambirimbiri so many eh, issues and activities zimene chipani chimafuna ndalama ndiye ndalama fundraising team ija imapanga fundraise ndiye popanga fundraise kunangomveka kuti kakomiti kamene kachako kabweresa mtengo and mkomiti imene yoyo muliso presidential eh, hopefuls ma aspirants alimomo kuti a 20 million Ndikuti, "Ah, ah, inu komiti imene yiyi chonse chakuti chisankho chimadusa kwa ineyo as president komiti imene yiyi wayisankha ndani mtengo umene uwu mwauchotsera kuti ndiye ndikumvanso kudzudzula kunena kuti oh, ah, akuti eh, eh, anayika date kuti deadline siku lakuti lakuti deadline imeneyo anayika ndani munagwirizana kutiko NEC zikuchitika ndi chani eh? so pali zambiri zimene zikuchitika zomanena kuti uh, anthu akuchita zinthu mosatsata malamulo phwanyaphwanya wachuluka komanso ndikuwuzeni kunena kuti chifukwa anthu ena amakhala ndi mwayi olankhula kulemba ndikusiya zinthu ivi atakhalapo atatu akulankhula eh utm yagwirizana chakuti chakuti oh tagwirizana chakuti chakuti koma ndikukuuzani muzingoyang'ana ngati zimene zozo NEC inavomereza zidusa chimene chikungoniipira ineyo n'chakuti akufuna kuchedwesa convention nkumanena kuti a Usi akukana convention chimene ndikukana ine chonena kuti tipite kuja ndikawine omwewo athamanga apita kuti aa awa monga president alola kuti convention ichitike patakhala zinthu izi izi izi zolakwika that i don't want tikamapita ku convention mwezi wake unowu mwezi wake wa wa november tipite ku convention chilichonse chosatira constitution tichonge tichonge tichonge tichonge dr usi akuyendetsa chipani cha utm ndi ndani ndi inu kapena pali ena ake amene akuyendetsa chipanichi okay ndiye ndiyankha motere muli nyumba muli bambo ndi mayi nde nyumbamo muli mwana wa mphulupulu akumapita kumakamenya anthu kuja ndikubwera kukaba zinthu kuja ndikubwera bamboyo si bambo uli nyumba mkazako ana ako nde muli ana atatu akumatuka kukalezera mowa ndikubwera kupanga izi izo uyo si bambo pa dziko lapansi umasankha wekha kuchita kuweruzika kuchita kusaweruzika ineyo ndikanakhala kuti sindikuyendesa chipanichi chitasweka my behavior is what has made this party still remain intact chifukwa kuli anthu ochuluka mwachisanzo ntalesa kuti kusakhale nec ma regional governors amene amakhala ndi anthu sanapiteko directors of women sanapiteko ma directors of youth sanapiteko kunapita anthu pang'ono kumakayimba mafoni mubwere kuno quorum kuno mubwere kuno Koma polengeza nec inakhala ine sindimayankha zimene zijazo ayi for a reason koma apapa ndikuyankhani izizi ngati ndingomasula chilichonse chifukwa chonena kuti pali zonama zimene zili kunja ukoko zimene anthu akuzikhulupilira nde ndikuwauza kuti iyayi tifuna tiyendese chipanichi mmene mwini wake chilima amachiyendesera chifukwa chimene ndafunsa funso limeneli ndi chakuti pali zambiri zimene tinganene koma mwachitsanzo posachedwa apa uh, dr patricia kaliati anamangidwa Adakali uh adakali ku police chimangidwire munayenera kukhala ndi msonkhano ofunikira kwambiri wa kuchipani ndiye panali funso kuti kodi msonkhano upitilira supitilira upitilira supitilira a Felix Njawala ananena kuti takambirana msonkhano upitilira ndipo a Usi adzakhala pomwepo ndipo ndamene adzayendetsa mtsogolo msonkhano umenewu inu munabwera nkunena kuti msonkhano sukhalapo chifukwa chonena kuti Dr. Kaliati amangidwa sitingamapange msonkhano Dr. Kaliati a- atamangidwa chonchi anthu kumadabwa kuti kodi ndiye pamenepa tigwire ziti Ndakuuzani kale chisanzo changa chija, ine sinabwere pamene olemezeka Njawala atanena kuti msonkhano ulipo. mm -mm. Iwo amanena zimenezo ntanena kale, ine ndinangolankhula kamodzi, napereka directive kamodzi, anaitanitsa msonkhano umene ujawo nali ineyo wa NEC. Pali zambiri zimene zalakwika pamene tikupita ku chisankho cha convention ichichi kuti tichikonze anthu satiseke. Chimodzi mwa icho amene akuyendesa convention imeneyiyi a nec sanaonetu sakuwadziwa ndi ndani kodi anthu amene wawa alipidwa salipidwa pali contract palibe contract zonsezo zambirimbiri iwowonso anatilembera kalata takati kupempha kuti pachitike izi sizinachitike naitanitsa msonkhano uwu kuti zimene zijazo tikaziyankhe tikonze chilichonse chiyende mndondomeko mwake anthu akagona kuti, tili ndi ndalama zingati, ma delegates ndi ati, azayenda bwanji, you have to tick all those boxes that's why i called for that NEC. Now nditamva kunena kuti oh a SG amangidwa ndinanena kuti mafunso awawa okayankha ndi a SG and it was a shock because it's like kunena kuti ah, chachitika ndi chani mm -hmm. sono nyonga zoti tikakhale tipange msonkhano wabwino bwino tizitenga kuti ko osadaba bwanji zimene zachitika as I'm trying to find out kuti ndi chani ndimene ndinamva kuti a mmenemonso the deputy secretary general nditawauza kuti mulengeze konse kuti msonkhano taupanga postpone mhm. analengeza ndiye ndikuzabwera nkhani imene mukamba inu a Njawala kunena kuti usiku tinakumana ndiye tapanga titakumana tavomerezana kuti msonkhano ulipo ukhalepo ndinanena kuti usiku munakumana anaitana msonkhano okumana usiku ndi ndani nanga ine sinaziwe bwanji ndiye anandilemberanso ine kunena kuti I'm asking you permission kuti we should go ahead it's on records i said no ndiye mukamati akuyendesa ndani mm -mm. ine ndikuyendesa chipanichi opanda phokoso chilichonse ndikumalemba madocuments alipo omvera akumvera chikuyenda koma anthu ambiri akumangosokonekera ndi kulongolola kwambiri kumene kuli pa social media mawiresi ndi zina zoterozo atamangidwa a secretary general a chipani chanu simunaonekekoyi kupita kukaona kuti chikuchitika ndi chani inu muli president wa chipanicho simunaoneke pofunikira kuti mukaonekereko kumeneko a Chilima a Kambala atamangidwa simunafunse kuti sanapite bwanji kukamuona a Kambala sanafunsidwetu ine ndakufunsani eh, eh, ndiye ndikuuzani kunena kuti a Kambala atamangidwa nthawi ija a Chilima alipo ali vice president wa dziko komanso president wa utm ngati mmene ndilili ineyo sanapite kukaona

Mungodziwa kuti vice president nthawi imeneyoyo sanapite kukaona nduna yake itamangidwa, leronso vice president sanapite kukaona SG atamangidwa. pamene amanena kuti two wrongs don't make a right tiyerekeze That kuti- was not a wrong. Ah, ah, ndiku- eh, ah, That was not a wrong. ndikudziwa tiyerekeze kuti a Chilima analakwitsa osakawaona a Kambala atamangidwa inuyo mukatsatire zomwezo poti awo Yeah. analakwitsa kale Akanakhala kuti analakwisa. ine sindikanatsatira zimenezozo Chifukwa timati mutiuze kuti mwina tivomereze kuti sanalakwitse. iyayi sanalakwise Osakaone- ah sanalakwise Inuso mukuti simunalakwitse. sinalakwise ah sinalakwise Koma chifukwa chake simutiuze chomwe simunakaone. ah ah sinalakwise chifukwa choti number one nkhani ili ku khoti sono kuti ndiyambe kupanga divulge zimenezozo Yeah, Mi- yeah. ah ah, no dikirani kaye dikirani chifukwa poyankha funso limenelolo sindingathe kuliyankha sufficiently without touching the peripherals of the issues yeah. this is muta, moral support. Muta, no, no, no, no. moral support munthu umapita mm. kaya ukugwirizana nazo mm. zachitikazo mm. kaya sukugwirizana nazo koma umangonetsa kuti I'm here I'm available ineyo ngati mtsogoleri wa chipani ndakhudzidwa poti secretary general wanga ceo wanga wamangidwa ndipo mm -hmm. lero sanagone ku nyumba ayi mm -hmm. ndingopita ndikaonekere ndikufunseni funso kapena ndikupatseni chisanzo kuti mwina mungoona ndili nduna ndili nduna muja kuti ndifuna ndinyamuke ndikaone mayi sg a kaliati ku kani area 30 kandi ku 18 ndikanapita ndi galimoto imodzi ya mbendera we nkaona ndikubwerako kuti ndinyamuke pakali panopo kuti ndipite ndikaone ndiyenda ndi magalimoto angati one ndiyenda ndi magalimoto angati two

chota kutenga ndi kumwa anthu sayang'ana china chilichonse koma kabwere kamwana kali de de de tenga tambula iyi ndi kumwa anthu ayang'ana eh, eh, taona ni mwana uja zimayendera kuti akuchita yondani don't always look at what has happened but who is doing what
kukumveka nkhani kunjako kunena kuti chipani cha utm chili ndi ngongole zambiri kwambiri mm. akuti ndalama yokwana 4 billion ena akuti 4 billion ena akuti 6 billion ena akuti 6.5 billion kwacha Akuti chipani chanu chili ndi ngongole imeneyi ndipo panopo kuchipaniko zavuta kuti ndalama imeneyi tiyibweza bwanji, titani nayo. Inu mene mumalowa tsopano kuti mwalowa mu mpando wa president wa chipani cha utm anakutuliraniko nkhani imeneyi? Chipani cha utm chilibe ngongole imeneyoyo as far as I'm concerned chilibe ngongole. Iyayi musati as far as I'm concerned. Aa, aa, ndikukuuza chifukwa chonena kuti the treasurer general ndi amene ali ndi thumba la chipani uh mhm. -huh. tilibe ngongole ya mtundu umenewowo
simunamveko koma nkhani zimenezi nkhani ndazimva
ndiye ndikuuze chinthu chimodzi pa upandu umene ukuchitika ndi anthu ochepawo pali forum ndikukamba chifukwa choti anthu ambiri akumanamizidwa zambiri nde ndifuna anthu adziwe chilungamo pali forum yotchedwa central committee forum central committee imene ine ndili Mhm. Ndiye pali forum ina akutchulanso Central Committee ina anandichotsapo. Ya enawo akupanga zimenezozo. Ndiye akuti nkhani zimenezozo akambirana kuti akambirana kumenekoko. Ndiye inuyo mukafuna kufunsa mukafunse kumenekoko ngongoleyo musandifunse ineyo. Chifukwa ku forum kumene ndili zimenezozo kulibeko. Simuli ndi mantha kunena kuti convention itachitika inu nkukusankhani kuti mwawina ngati president wa UTM nkudzangobwera nkhani ija boom kuti mm. inu nkumati ah, kuti zinali zoona zija amakambirana kumbali zija mulibe nkhawa imeneyo? Iyayi.
Boom achokera pati? Nanga sadzakudziwitsani tsopano pano muli malingana ndi inuyo simuidziwa eh. nkhani. Koma ena akambirana kusonyeza kuti ikhoza kukhala kuti ilipo. Tsopano ngati idzakupezani tsiku lina. Tsopano ngati zili choncho kuti pali ngongole imeneyoyo. Umafunsatu mafunso amene sifuna kufunsa panopo. Ndi chipani changa. Koma chimene ndifuna kukuuzani chonena kuti hii chipani cha UTM mmene ndikudziwira ineyo chilibe ngongole cha mtundu umene wowo. Mu ntchito zanu zimene mwakhala mukuchita Dr. Chilima adakali moyo, palibe penapake pamene munatenga ngongole ngati chipani kukagwiritsa ntchito za chipani zoti panopo zinafika pa mitengo ngati imeneyi ya 4 billion? Ayi. Ayi. Ayi. Ayi.
Koma anthu a m'chipani mwanu akuyikambirana nkhani ku ka group kena. So pano muziwe kuti muziwe chonchi chonena kuti UTM muli anthu ochuluka osiyanasiyana. Chabwino. Muli anthu osiyanasiyana amagwira zosiyanasiyana. Ine ndikuyankha tu za chipani. sindikuyankha kuti kapena ngati pali ma affiliates kapena chani koma chipani ineyo ndi president of utm ndiye kumene koko ku utm uko malinga ndi ma records a chipani ndalama zake palibepo ngongole imeneyoyo
nkhaniyo imabwera pot- motere mm. utm ili ndi ngongole ya ndalama zopitirira 4 billion kwacha mm. ndipo anthu ena akusowa nayo mtendere kuti tibweza bwanji ngongole imeneyi chifukwa ife ngati chipani mm. sitikwanitsa pa chifukwa chimenecho kukumveka kuti Utm ikukambirana ndi chipani cha dpp kuti achite mgwirizano koma kupita ku dpp ko apempha kuti ifeyo ngati mukufuna tiyendere limodzi tikufuna mudzatibwezere ngongole iyiyi ndipo pamenepo sindizoti kuti a dpp wo avomera kuti adzabweza kapena koma ndizoti zikuona kuti zikulowera direction imeneyo inu zonsezi simunamveko eti? iyayi ah, ngati sinamve ine ndikunama Ndimawer- Mapasa. ndi- ndimawerenga nyuzi mmene ananena ku nyuzi ananena kuti pali gulu la anthu mu utm amene akupempha kuti chipani cha utm chilolere kutenga ngongole imene iyi zimene zalembedwa kuti kagulu kameneko kakupempha kuti chipani cha utm chivomereze chani ngongole imeneyiyi ndiyenso ena akunenanso kunena kuti mbali imodzi imene anthu akudana ndi ine chifukwa chonena kuti akuti ineyo akuona kuti sindivomereza kuti ngongoleyi ibwere ku chipani pomwe ine sinafunsidwe kuti ngongoleyi kuti ibwere kukuku muvomereza kapena ayi obviously there will be questions kuti ngongoleyi kuchokera kuti kodi chinachitika ndi chani koma izizi zikubwera chifukwa cha chibwana cha anthu ena pa nkhani ngati izi sizinayenera kutuluka pa mbalamanda nkhani izi zinayenera kukonzedwa kuchipani konko muchipani mumakhala zinsinsi zambirimbiri koma zibwana zolankhulalankhula zikupangisa kuti nkhani izizi mwina ndizonama mwina ndizoona zikupezeka ma social media chifukwa chokonda kulankhula lankhula ndakuwuzani kuti zimene ndikulankhula pakali panopazi ndazikhalira nthawi yayitali kuti ndisalankhule komano anthu akupita akuwonongeka maganizo pomamvera zinthu zaboza zimene anthu enawo akumalankhula za ine n'kona mm -mm. let the truth be told Koma otherwise this is not something that I would have loved kuti ndizilankhula izizi koma kuti nkhonya bwe bwe osabwezera bwe bwe osabwezera ndana kuti ah kuti ndi opusa umangofulala nazo so ine want to stop zonse zochitika zimene zingaononge chipani kuti tibwere pamodzi tikambirane chipani chipite pasogolo zachinsinsi zikhale zachinsinsi
Nkhawa iliponso yonena kuti inuyo mukuoneka ngati kuti mumacheza bwino kwambiri ndi a chipani cha Malawi Congress Party ndipo anthu ena akuona ngati kuti chidwi chonse chimene muli nacho pa utm nchakuti chipanicho mukakhala mtsogoleri wake muchitenge mukachiphatike ku mcp. Mwakhala mukukambiranako zina zonse ndi a Malawi Congress Party? Anthu oti akungokamba izizi
mopanda umboni komanso mongoganizira. Ineyo chipani cha Malawi Congress Party. tili nacho pamgwirizano anasaina ndi a, a, a, a, a president athu a Chilima ndinasaina si ine komanso mmene amasaina mmenemo ndinali ndi kugwira ntchito mdziko la Uganda kunalibe ineyo ambiri amati ah, uyu ngwa MCP chifukwa ndinapanga filimu ya Kamuzu ndi mbumba zija obviously anthu amalawi congress party amandikonda because i did what they, they, they, they loved napanga za mtsogoleri wawo president Kamuzu Banda ineyo pakali panopa a dpp ndi azibale anga a utm a mcp onse amene when i am with a dpp i am home ndikakhala ndi a udf am home chipani chilichonse i am home because ineyo ndi mmalawi palibe chifukwa chonena kuti chifukwa ndili ku utm ndidane ndi awawa ndale zimene ine sindimatha ayi Inuyo mukaona zipani zimene zilipo panopo pozindikira kuti chisankho chimene chikubwerachi mwina padzakhala povuta kuti chipani chikhoza kuwina pachokha padzafunika kupanga mgwirizano ndi zipani ziti zimene mukuona ngati kuti mumaganiza mofanana ndi utm ndipo mukuona kuti mwina titayenda limodzi ndi awo zikhoza kukhala bwino ndi zipani ziti zimene mukuganizirapo pandale ndisayankhe pakali pano mm. anthu amadabwa kuti mudaoneka ku utm kwambiri achilima atamwalira achilima adakali moyo simumaoneka ku utm inu olo kukhoti mmene kunali makesi simumaoneka olo kuvala zovala za utm koma panopo tikangoona ausi ndiye kuti avala skc avala utm ndiye zimaoneka ngati kuti mudapezerapo mwayi tsopano kuti ah mmene wachoka uyu mu- ineyo mwina mwayi wanga ndi umenewu lero ndionekere tsopano kuti ine ndiye ndine wa utm kukatulutsa tizovala tonse ta utm ti simumavala mbuyomo panopa ndiye mukuonekadi ndithu kuti pano ine ndifuna ndikufunseni funso achilima chilowere mboma anapangapo msonkhano munawaona atavala makaka achi achilima, president wa ineyo chiwinire chisankho chija ndikukhala vice president munawaona liti atavala makaka a utm ndikupangisa msonkhano ine ndapangapo msonkhano wa utm ndikuvala makaka ma by elections amachitika ndimapita ineyo mawu amene wowo amene mukambawo mwatengera kuma propaganda amene akulankhula anthu that is not true kwa mwene fumbo ku- ku- ku- ku- ku- karonga kunzi- ah, kumzimba kumzuzu kundirande kuti monsemo ndimapita ndineyo bwana amandituma pita ine sindipita pita monsemo ndimavala chani ndimavala mkanjo navala uniform yakuchalichi mupite kuma archives you see me I'm dressed mu uniform ya utm koma anthu bodza likalowa akafuna kuti amuchitire munthu choyipa amango amene angafunire ine ndimapanga misonkhano ndimavala makaka go to the archives you find it a chilima bwana angawo sanapange misonkhano ndi umozi womwe atavala makaka people never said anything ine ndakhala ndikuvala ndimapanga zimene zozo they are saying samavala alibe nkhani kusapita ku court Inetu sinasankhetu kusapita kukhoti. Muwafunse chingakhale amene amagwira ndi a Chilima amene ndatenga ku ku office kwanga awo. M- Just pick any. He told me usabwere kuti usabwere kukhoti. Usamabwere kukhoti. Sindimapita. He actually directed kuti sakufuna wina aliyense kuti zasatira kumene kujako he didn't want kuti anthu apange turn mlandu umene ujawo ukhale ngati political ayi mundisokonezera amandiuza ndi zimene zozo mbukati kukuuza kuti ena aja amapita kumene kujako ena aja kusamva amapanga makani koma palibe munthu amene anapitako ali nduna mundiuze nduna yake iti inapita kumene kujako ili nduna tikuyandikira mapeto kwa kucheza kwathu mwanena zambiri ndipo mwatsindika kunena kuti pali kagulu kena mu chipani cha utm kamene sikakukufunani komanso anthu ena akukayikira u utm wanu uh, koma inube mwanena kuti ndinu mtsogoleri malingana ndi malamulo Ndangofuna mawu anu otsiliza kuti mukumva bwanji ngati mtsogoleri wa utm kumayendetsa chipani pa nyengo ngati imeneyiyi zinthu nkumachitika ngati mmene zikuchitikiramu. Inuyo mwakhalako ma udindo angapo a utsogoleri ndipo mukudziwa kufunika koti anthu muzikhala pamodzi nonse muzipita chitsogolo pamodzi. Mwakhalako nduna, mwachita zambiri. Pano tsopano ndi zimenezi ndale mwakumana nazo. Mukumva bwanji? Mulungu samakupasa ntchito osakukonzesera. Ena amaganiza kuti mwina sagona, ndimagona. Sadya, ndimadya. olo ndikamavina ndi anthu msewu muja its coming from my heart nkhani ndi yonena kuti ndalakwa chani zero awa akufuna chani amanena kuti you should always be interested to find out why do people behave the way they are behaving you be at peace ine chipani cha utm ndikuchiyendesa ndikuchilamulira anthu ambiri akumaona ngati kuti iyi iyi chifukwa they are focusing on a very few individuals that are so loud pa ma- ma- ma- ma- ma media koma i thank god kunena kuti ine ndimalankhulabe and they know kuti i have nothing against them ndikayimbira foni ndimalankhula ngati they are not doing anything against me ine pempho langa pemphero langa ndikuti tilankhulana tiyenda limodzi ngati ine kuchoka mu utm iyo kupitiriza let it be koma pakati panopa ineyo there is absolutely nothing wrong that i am doing and chipani chicho chikuyenda bwino that's why ndikapita kuli konse kumakhala kuli khwimbi because anthu aja samayendera zimene akumva zimene anthu the few people are saying amauza asamandisatiretu atavala ma uniform amabwera Ine pakali pano pa chimene ndimadandaula ndi chimodzi. Mwaloleranji kuti Satana akugwiritseni ntchito? Bwerani tigwire ntchito, tisamnyazitse Chilima. Ngati kuli kundichosa ku convention, kandichoseni democratically. Convention ikhalapo, convention ikhalapo, iyenera kukhalapo. Chinanso chimene ndikuifunira, kunena kuti ndithane nazo izizi zokanganakanganazi, ndikuifuna mofulumira convention itachitika. Koma isatire malamulo lililonse lisatiridwe lamulo koma komiti yaponda ndere chifukwa choti mmene mukuneneramo kungoyamba kumayambiriro zinthu zikungoneka kuti aliyense akuchita zimene akufuna mm. kuyika mitengo yoti anthu akalipire kus- kuyika ma deadline kutani kutani ya president sakudziwa sikuti kutani nchifukwa ndimafunsa kuti convention ichitika ndiye ndikuuze ndicho chikoyankha kunena kuti timu ya mpira itha kumangoponda masapota awo amaponya miyala mu ground kuponda kuchita china chilichonse as long as you don't allow them to score you are good mwina tivomereze kuti mwakanika kuyendetsa chipani cha UTM yeah, mwakanika kubweretsa anthu pamodzi kuwakhazika pansi zikanakhala kuti ndakanika bwezi mukuva kuti a Michael Usi anaitanitsa msonkhano anthu sanapiteko chipanitu ndi anthu ndi liti limene ndaitanitsa msonkhano anthu osabwera Ndi liti am, li, limene ndinanena kuti ichi chichitike, ichi chichitike? Ndikuchitika kapena kusachitika? Ndakuwuzani kale kunena kuti iye chingakha ndikupatse chitsanzo even m'mimba mwanga umu ndinakambanso nthawi inayake m'mimba mwanga umu matumbo ali mkati umu ndi anga koma nthawi amanditembenukiratu ineyo m'mimba amanditembenukira ineyo kundipweteka m'mimba kopya ndiye kunena kuti ineyo ndalephera kusunga matumbo anga m'mimba sinagone bwino sinatani no matumbo ndi anga anditembenukira ndiye kuti anthu ali panja ndiye kuti ndale- ndalephera kuyendetsa dziko kapena kuyendetsa ujeni chipani chifukwa choti anditembenukira ayi matumbo anga omwe amanditembenukira koma ndi anga they are inside here it's not me ndi matumbo tsiku lina amadzasiya
dr michael usi ndikufunirani zabwino zonse zikomo kwambiri